kukama mkaka eya kena ndikaone nkhosa eya ngati mkaka mwina mwamwayi wa- wasala wopanda ntchito eya akandigayire mkakawo ndizimwa ndizimwa basi o chabwino ya chabonera Bwana. muonesese uyu uyu wankulu jakobo yamwe uje ndifuna madzulo munkame mkaka wambiri Chabulo bwana. mwamva eh?
ya Eh, machani atuke olo 4 or 5
ajepa mbili ameneja pepani tu bambo Eh, ng'ombe ina iyo sitimaipasa zina nde mwaipasa zina kuti chani jakobo Eh, iyonene pai Mm. Eh, ya Eh, ndithu yankakayo yankaka eh, Usakatondere. iya iyi yaikulu ndiye jakobo ndiye jakobo amene Oh. iya

Ukawetse ng'ombe uje. Eh, Jakobo.
Iya.
Iya. Iya.
Ah, Iwe- iwe ukazungulira zungulira Iya. mwavumbwe muno basi ubwere uzamwe mkaka kwa ine ine ndikuvutika mwini waje mamawa ya Oh. pano ndimtsumati uzibwera iwiye Okay. wanditopesatu Chabwino. iya A inetu singagwire ya ng'ombe. Eh, koma ya chani? Ya ng'ombe.
Eh. Ayi. Koma ya chani? Ya ng'ombe ayi.
Eh. Nifika choona ng'ombe siku ndi siku. Eh. Ndikamakalamba. Eh. Nkhope yanga imakhala ngati ya ng'ombe. Eh. Uite check nkhope yako. Eh, ya. Umafanana ndi ng'ombe izo. Eh, ya. Chifukwa umaziona siku ndi siku. Eh, ya, ndaipasa ng'ombe. Eh, ya. Jakobo. Eh, ya.
Mwina ng'ombe zokha zokha. Yes. Ng'ombe zokha zokha. Eh, ng'ombe. Eh, ya. Eh, ya.
Ndaipasa Jakobo. Ukumafanana ndi ng'ombe. Eh, ndaipasa Jakobo. Eh, ya. Ya. iya uzolowera Ufuna undiuze chani iwe? ukazungulira mwakumbwe muno ufuna ubwera undiuze- ufuna uzamwenkaka undiuze chani iwe unoti sumamwenkaka iya gawi iya Iya. iya ndi ng'ombetu iyi. Eh, ndikayikama ngati ukufuna umwe mkaka wa jakobo ndayipasira dala jakobo uzimwa mkaka wa jakobo

munthu munthu mamawa munthu wamkulu ngati iwe uzi opanda chochita panyumba pako opanda chochita ulawire kuno ati mkaka ukasala ndikupasa munthu iwe phindu la iwe ndi chani phindu la iwe ndi chani payi Bwa- bwanji osanena kuti ase ndi- ndithandize ndikupase ng'ombe imodzi ndi- ndikupase koma iwe iyayi Ah, ndatopa nawe Nda- ndaipasa ng'ombe jakobo ndatopa nawe kwa basi usazabwereso pano ya ndigalu amene ndigalu samva ndachitira dala kuti apite pakumene ya wanditopesa izeki jakobo izeki jakobo ine ndi ng'ombe iye alibe kena kalikonse mamawa walawira kokoko amene mwazuka ni mazozole wabwera afuna amwe mkaka amwe mkaka ndiye ticheze adye ticheze mpaka na mazulo adye kena kutsazika akangogona kwawo kena kuba saziberekana galu wachabechabeyo uzipita

Ya, Mike, Ndabwera bwana.
ya, ima Ndabwera bwana. uyerekeze anyamata anga akuponde kuti ndaitana tapona bonana in case
Ukwaitana kuti eh siwafuna ma ine ngati mwini wacho ng'ombe ndingakhale ndi nthawi yomenyana ndi munthu iwe tione